chachachacha igbo kwenụ chachachacha igbo biri kwenụ mụọnụ zụọnụ ndị be anyị anyị ga-adị ọ dị mma igbo ndị nwe anyị gee ntị ụta kacha nabata ụnụ n'oke ọgbakọ a pụrụ iche nzukọ eziokwu ndị igbo nke bụ ejirimara igbo ebe anyị na-amụ asụsụ igbo ya na edemede igbo ọ bịa mụ n'uche kwuo mụ n'ọnụ ọ mara m ama o ụmụnna m amaghị ihe m ga-eme ọ mara m ama ụna amago ọ bịa m n'uche kwuo m n'ọnụ ama m ụma o ikwu eziokwu nwanne m ị ma na ọ mara m ama hei otu a ka o si emetụ m n'ahụ maka na ọ karịgo ọ wụ na ọ karịala ndị Igbo ọ bụ gịnị ka anyị na-eme anyị ga-anọ na mmiri ncha baa anyị anya mba nwoke na-ada ada ugboro iri ọ ga-ebili ya ebili otu mgbe anyị adabala ada ma na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma na nnwere onwe mana ndị tụrụ ilu si na ada mmadụ dara n'ụwa ada nwoke dara n'ụwa abụghị ọdịda nwoke dara n'ụwa abụghị ngwụcha nke ndụ ya ya bụ olileanya ka dịrị anyị ka o si kwuru ugbu a a na-eme ka unu mara na ndị na-agụ egwu na ha bụkwanụ ndị amụma na-ezi anyị ozi ọ bụrụ na i cheta e nwere egwu nwanne anyị nwaanyị ada maazị onyeka onwenu nwụrụ anwụ ewe egwu a ka anyị ga na-akpọzi ugbu a bịa nụrụ olu anyị o chukwu bịa nụrụ olu anyị o chai bịa nụrụ olu anyị o chukwu bịa nụrụ olu anyị o enweghị mgbe ike mmadụ ga-akarị ike chukwu enweghị mgbe ike mmadụ ga-akarị ike chukwu chi anyị bịa nụrụ chukwu kere ụwa bịa nụrụ olu anyị o bịa nụrụ olu anyị o chukwu bịa nụrụ olu anyị o hei bịa nụrụ olu anyị o chukwu bịa nụrụ olu ụmụ igbo maka na enweghị mgbe ike tinubu ga-aka ike chukwu enweghị ike ndị ọchịchị a ga-akarị ike chukwu chi mụ bịa lelee chukwu kere ụwa bịa nụrụ olu anyị o ihe m ji ekwu okwu a bụ maka na enweghị nchebe dị n'ala igbo karịrị akarị ọ kachasị kamgbe anyị bidoro kpaba nkata na ịkpa nkata nnwere onwe nchebe enweghị nchebe dị n'ala Igbo onye nọ na mba ọsọ na-achụ agaghị alazi na be nna ya mana otu ọbụla o si esi na-adị na e nwekwara egwu ọzọ a ga na-akpọkwa egwu nwanne anyị nwaanyị lara mmụọ christy essien igbokwe nke na-agụ tetenu n'ụra ndị igbo kulienu n'ụra chei kulienu n'ụra ndị igbo tetenu n'ụra tetenu n'ụra ndị igbo kulienu n'ụra chei kulienu n'ụra ndị igbo kulienu n'ụra ndị igbo tete n'ụra ka mkpụrụ obi ndị niile a m kpọrọ aha zuru ike na ndokwa maka na ọ bụ ozi ọma ka ha na-ezi anyị ka anyị tete n'ụra mara ihe anyị ga-eme ka enweghị nchebe dị n'ala Igbo kwụsị asụsụ Igbo na-amasị amagbu onwe ya na mma leekwenu taata aka na-achị Anambra steeti gara na-agwa ndị nọ n'ime ahịa okwu ndị ọ na-achị ndị nke ya na-agwa ha okwu n'olu Igbo na-agwa ha okwu n'olu oyibo ndị igbo ka ị na-asụrụ oyibo elee otu aka na-achị steeti bụ onye igbo ji asụrụ ụmụnne ya oyibo asụsụ igbo dị mkpa na ndụ ndị igbo ma gị na onye onye na-achị achị ma gị bụ onye na-ekwu okwu nnwere onwe ebe ọbụna ị nọ were igbo wee na-agwa ndị igbo okwu nnwere onwe nke ndị igbo bụ ihe gbasara ndị igbo ọ naanị ndị igbo ga-akpaba nkata were kpaba nkata ka ha ga-esi enwere onwe ha n'asụsụ ha onye iro ha agaghị ama gọvanọ Charles Soludo ị bụ onye Igbo ọ bụrụ na ị na-agwa ndị Anambra okwu gị were asụsụ Igbo gwaba ha okwu otu a ndị Hausa si eme ndị ọchịchị ndị Hausa gwaba ụmụnne ha okwu ha sụọ ya n'olu Hausa ndị nke yoruba agwa agwa ụmụnne ha okwu ha asụọ ya n'olu yoruba nke ndị igbo ga-apụzi iche ọ bụ amaghị ama maka na anyị eji asụsụ anyị mara ihe anyị ama onye anyị bụ tetenụ n'ụra ka anyị were asụsụ igbo na-eme ihe tetenụ n'ụra ka anyị jizie ala igbo na ọ wụ ebe nke anyị unu emezina ka ndị igbo dị ka nnu na-enwezighị ụtọ maka nnu ju ụtọ ya e were ya kpochie ala ọ dị n'akwụkwọ nsọ e nwere okwu iri m ga-ewepụta taata n'ime ọgbakọ a ka anyị wee na-amụ olu Igbo maka na oyibo tiiri anyị okwu ha n'ọnụ mgbe ọbụla anyị na-ekwu okwu oyibo amarala mgbe ọbụla onye Igbo na-asụ oyibo onye iro ya amarala ya mere ọtụtụ ndị Igbo na-asụ ingili Igbo ka anyị jide n'asụsụ Igbo anyị na-ekwu okwu ndị iro anyị ọkachasị ndị obodo Eliza agaghị ama ihe anyị na-ekwu ọ bụrụgoro ire na-ama ihe anyị na-ekwu ka ọ bụrụ sọ ndị Igbo na-ama ihe ha na-ekwu n'ime onwe ha maka ọdịmma nke ha tupu ya na-apụ iro ọ bụ ya mere anyị ji nwee ndị na-anọchitere anyị anya n'ebe dị otu a ebe dị otu a anyị na-eme ihe anyị na-eme ka ọ dị mma nke anyị wee dịrị okwu iri a na-aga iwepụtara ụnụ taata nke mbụ n'ime ha bụ knowledge nke abụọ n'ime ha video nke atọ n'ime ha studio nke anọ n'ime ha radio nke ise n'ime ha station nke isii n'ime ha stubborn nke asaa bụ kerosene nke asatọ gas Nke itoolu diesel nke iri wụrụ wisdom a sị na okwu ndị a bụ gịnị nke mbụ knowledge nke abụọ video nke atọ studio nke anọ radio nke ise station nke isii stubborn nke asaa kerosene nke asatọ gas nke itoolu diesel ebe nke iri bụ gịnị wisdom ọ bụrụ na ị mata ị zata ajụjụ a n'ịzata ajụjụ a ka a ga-esi adị ya n'olu igbo na Facebook anyị sonyere anyị na Facebook nzukọ eziokwu ndị Igbo sonyere anyị na TikTok nzukọ eziokwu ndị Igbo sonyere anyị na Instagram nzukọ eziokwu ndị Igbo ebe ọ bụla ị zara ajụjụ a ma tụsa dị ozi anyị ga-esendịrị gị recharge card network ọ bụla ị nọ na ya ka anyị wee na-akwado asụsụ Igbo ka asụsụ Igbo na-abawaga ụba na nke a bụ nke anyị m wee na-ekele ndị niile na-arụ ọrụ nche n'ala Igbo ndị nche ndị vigilante group ndị vigilante group nọ na Anambra ndị vigilante group nọ na Imo steeti ndị vigilante group nọ na Enugu steeti ndị vigilante group nọ na Abia steeti ndị vigilante group nọ n'Enugu steeti nyerenụ anyị aka gọọmenti na-achị obodo kwadobenụ ndị vigilante ka ha nwee ike na-eme gịnị na-enwudere anyị ndị ụmụnne anyị ahụ ji omekome na-atọrọ anyị na-eburu anyị eburu anyị na-asị na ọ bụ ndị Fulani na-eme anyị anyị wee na-asụ ọfọ na nwa afọ Igbo ọwụna nke nọ n'ala Igbo na-eme ka ala Igbo hapụ ịdị mma nke na-etinye ọgbaghara n'ala Igbo na ọ ga-adịnatara ya mma na ọ gaghị agba krismas a na mma maka na onye na-achọ ka udo dịrị nwanne ya udo agaghị adịrị ya akwụkwọ nsọ kwuru ya na ụgwọ ọrụ mmehie bụ ọnwụ ndị ahụ na-eburu ụmụnne anyị na-atọrọ ha na-anara ha ego n'ike ebe ọwụna ha na-anọ na-azọ ụkwụ n'ala Igbo Chukwu Oke Abịama Chukwu ụmụ Igbo gbaa ha n'anwụ ozi ekele m gabara ndị nchekwa niile ndị vigilante group niile rụsibenụ ọrụ ike jisi ike n'ọrụ anyị ga-enwe mmeri jisi ike n'ọrụ na anyị ga-enwe mmeri jisi ike n'ọrụ ala igbo ga-adịrịrị mma ma ajọ mmụọ ọ chọrọ ya ma ọ chọọ ya ma ndị iro ọ chọrọ ya ma ọ chọọ ya ọ bụ ya mere ụmụ igbo ji gbapụsịa na mba onye ị sị lọta be nna ya ụjọ na-atụ ya chukwu oke ị ga-emere anyị ya otu a m gọrọ ka ọ ga-adị na eke na orie na afọ na nkwọ a sị na aha m bụ chukwu onye pati chike ọ ga-adịrị anyị mma isee ka m bịakwanụ